fad. Tá fáilte romhaibh ar fad ag an seimineár seo. Is mise an Dr Emer Ní Bhrádaigh agus tá mé ag obair in Fiontar agus Scoil na Gaeilge ag plé le cúrsaí gnó ach mar a deireadh mé le daoine, cé gur tógadh le Gaeilge mé, tá mé ag canadh i gcóracha clasaiceacha le breis agus 15 bliana agus an taithí agam leis na blianta sin an deacracht dul i bhfeidhm ar dhaoine eile atá ag canadh liom nó fiú ar stiúrthóirí faoi an tábhacht a bhaineann le foghraíocht na Gaeilge agus go mbeadh an t-aitheantas céanna ag foghraíocht na Gaeilge is atá, abraimis, ag 'Italianate Latin' agus go bhfuil go leor de na fuaimeanna a bhíonn uainn insa nGaeilge. tá siad le fáil i dteangacha eile. Chuaigh mé lá amháin a rá It's not tá, it's tá, tá na báid, think of I thought I tá a putty cat agus sin an chaoi inar fhoghlaim daoine é. Ach deacracht ansin freisin le leithéidí cuach agus chuaigh agus an difríocht idir chuaigh mé agus cuach mé. Agus bhí sé de dhánaíocht agam uair amháin a rá le stiúrthóir nach raibh mé sásta leis an amhrán, leis an bhfoghraíocht a thug an, a thug amhránaí proifisiúnta dúinn agus thuig mé ag an staid sin go raibh sé in am agam labhairt le saineolaí éigin a bhí ina saineolaí ar amhránaíocht chlasaiceach agus na fuaimeanna a bhí ag teastáil nó in úsáid san amhránaíocht chlasaiceach. agus tuiscint ar an nGaeilge, agus is as sin a chuaigh mé ag labhairt le Bríd Ní Ghruagáin a bheas linn inniu. Is amhránaí meán-soprán í Bríd agus tar éis di bunchéim sa tseandálaíocht agus sa bhéaloideas a dhéanamh i UCD, chuaigh sí ar aghaidh agus rinne sí máistreacht sa seandálaíocht agus ina dhiaidh sin aríst

An tionscadal is spéisiúla, dar liom, atá déanta aici go dtí seo maidir leis an nGaeilge ná go raibh sí ina comhairleoir teanga do Thionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge, tionscadal a mhaoinigh Comhairle Ealaíona na tíre, agus tá an obair sin ar fad le feiceáil anois ar an. suíomh gréasáin ag an Contemporary Music Centre, an t-ionad náisiúnta atá againn do cheoltóirí, do chumadóirí an lae inniu. So, ins an gcur i láthair seo, déanfaidh Bríd cur síos ar an obair iontach a rinne sí ar aibítir idirnáisiúnta foghraíochta a fhorbairt don amhránaíocht chlasaiceach. déanfaidh sí comparáid agus codarsnacht le teangacha Eorpacha eile agus déanfaidh sí cupla taifead a sheint dúinn bunaithe ar an obair atá déanta aici agus b'fhéidir go gcanfaidh sí cupla barra beag le rudaí ar leith a léiriú dúinn. Agus tá sé spéisiúil, bhí mé ag labhairt ar ball leis an gCathaoirleach ar an Contemporary Music Centre, an Dr Patricia Flynn, atá linn anseo in DCU i Scoil an Cheoil,

So, ba mhaith liom anois cuireadh a thabhairt do Bhríd Ní Ghruagáin a cuid saineolais agus a cuid tuairimí a roinnt linn. Má tá ceisteanna agaibh, ba mhór agam dá gcuirfeadh sibh na ceisteanna isteach insan chat box atá ag an mbun. Ba mhór agam freisin dá ndéanfadh sibh mute ar an, oraibh féin le nach mbeidh sibh ag labhairt trí thimpiste nó comhráití nó torann eile sa chúlra agus beidh mise ag dul tríd an liosta agus ag cur mute ar dhaoine ar fhaitíos le gur féidir linn an t-ardán a roinnt le Bríd. So má tá ceisteanna agaibh téigh síos go bun an scáileáin in aice leis an áit ina bhfuil mute agus stop video agus feicfidh sibh an chat box, cuir bhur gceisteanna isteach ansin agus beidh mise ag léamh ceisteanna amach do Bhríd. Uaireanta ag cur isteach uirthi agus í ag labhairt, uaireanta fágfaidh mé an cheist go dtí an deireadh ach beidh beidh deis ag gach éinne na ceisteanna sin a chur agus um, tá muid ag súil le críochnú ag thart ar um, a deich chun a dó. So a Bhríd ar aghaidh leat tá míle fáilte romhat go DCU.
Go raibh míle míle maith agat, Éimear, as an gcur i láthair an-chuimsitheach sin agus, ar shlí, tá roinnt mhaith des na pointí déanta agatsa go mbeidh mé ag díriú orthu ar ball beag. Cosúil leat féin, bím ag canadh i gcóracha freisin agus is dócha, Is as san a tháinig an spéis a bhí agam in IPA a chur a chur ag obair don Ghaeilge you know. Ní hé go bhfuil aon rud cruthaithe agam ó bhonn, i ndáiríribh, ach go bhfuil mé tar éis teacht ar ar ábhar atá ansan le éascú a dhéanamh, nó le cabhrú le daoine dul dul i mbun amhránaíochta tré mheán na Gaeilge agus cinnte go raibh easpa spéise agus easpa cruinnis do mo chrá agus is é sin saghas a chur ar an mbóthar seo mé ach pléifimid é sin ar ball. Tá mé tar éis iarraidh ar Éimear agus beidh iomlán muinín agam as a cuid scileanna eagarthóireachta sa mhéid seo ach tá mé ag glacadh leis go bhfuil méid áirithe eolais ag an lucht féachana maidir le IPA, maidir le ceol clasaiceach. Má luaim aon téarma nó má luaim aon rud ná fuil tuiscint agaibh air, le bhur dtoil, cuirigí na ceisteanna sin isteach sa chat agus is féidir le Éimear ansan saghas iarraidh ormsa soiléiriú a dhéanamh agus muid ag dul tríd. Níl aon rud níos measa ná jargon agus déanfaidh mé iarracht é sin a sheachaint agus muid i mbun caint inniu. So, mar a dúirt Emer, is amhránaí mé, ach ar shlí, is an fáth gur chuireas spéis ins an ábhar seo ar an gcéad dul síos ná gur chaith mé na blianta mar stiúrthóir gutha ag obair in teilifís agus, agus i raidió, ag stiúradh daoine i mbun cláracha raidió, i mbun cláir teilifíse. So tá an cluas agus féidearthachtaí an ghutha, tá siad sin go doimhin ionam agus bhí siad nuair a chuaigh mé ar ais ar an ollscoil le cleachtadh a dhéanamh ar an gceol. So is ar shlí, is na scileanna stiúrthóir gutha agus na scileanna léiritheoireachta a thug mé liom agus mé ag díriú ar an obair seo. Raghaimid ar aghaidh mar sin agus mar a dúras tá súil agam go mbaineann sibh taitneamh as seo agus tá súil agam go mbíonn raidhse ceisteanna agaibh. So, mar is iondúil, mar is dual dom féin i gcónaí, is breá liom an Ghaeilge a fheiscint i gcomhthéacsanna neamhthraidisiúnta. Is breá liom nuair a fheicim. spóirt ar leith, mar shampla ar TG4 agus an tráchtaireacht tre mheán na Gaeilge, cé nach mbaineann siad b'fhéidir leis an bpacáiste traidisiúnta cultúrtha atá againn sa tír. Ceann des na rudaí go ndúirt Emer ar ball ansan ná, you know, in ainneoin go bhfuil Gaeilge agam, chan mé le córacha a chanann díreach i dteangacha éagsúla. Tá sé sin, braitheann go leor daoine é sin, is féidir, agus Jeremy Stern anseo é, Samhlaím mar léaráid Venn é seo. Tá an Ghaeilge níos forleithne ná mar a shamhlaímid é lasmuigh den tír, idir imircigh, daoine le cúlra Éireannach, teangeolaithe, mar shampla in Ollscoil in San Diego ina bhfuil an-chuid oibre sa teangeolaíocht á dhéanamh ar an nGaeilge. Agus gan dabht Duolingo, tá sé seo dochreidte, an an mealladh i dtreo na Gaeilge atá ar siúl ag Duolingo, tá an Ghaeilge mar cheann des na deich dteanga is mó fáis ar Duolingo agus os cionn 2.3 milliún foghlaimeoir ag úsáid an aip áirithe sin le aithne a chur ar an nGaeilge. ceol clasaiceach agus Éire, is dócha, pacáiste cultúrtha, más Gaeilgeoir tú, an gá go mbeifeá ag éisteacht le ceol traidisiúnta i gcónaí? Is aoibhinn liom ceol traidisiúnta ach is aoibhinn liom ceol de shaghsanna difriúla freisin. Níl tionchar ag mo theanga labhartha nó an teanga lenar tógadh mé ar an gceol lena n-éistim, leis. so yeah an bhfuil spás ins an léaráid Venn ins an saghas an an dá chiorcal san a teacht le chéile an bhfuil spás beag ansin inar féidir leis an nGaeilge forbairt agus dul isteach i mbun oibre in earnálacha éagsúla. tá cúpla rud saghas curtha suas agam anso tráchtaireacht spóirt á chím botún cló is fuath liom é sin ach you know tráchtaireacht spóirt nach CLG atá ann agus arís, is breá liom CLG, is breá liom mo chuid iománaíochta ach, em, is cuimhin liom nuair a bunaíodh TG4 gur thosaíodar le sacar na hIodáile, le Serie A, em, agus mheall sé sin an-chuid, eh, den, den lucht féachana nua i dtreo na teilifíse. Rásaíocht rothar, eh, an Tour de France, you know, eh, suite anois go hiomlán ag TG4, eh, rugbaí clubanna, you know, ag leibhéal na gclub, em, so tarraingíonn sé sin daoine i dtreo na Gaeilge mar go bhfuil spéis eile acu agus is aoibhinn liom an saghas an nuálachas san a d'fheiscint. Aipeanna le Gaeilge, tá an-chuid oibre déanta agam le blianta beaga anuas mar aistritheoir ag cur aipeanna in oiriúint, ag déanamh saghas localisation a thiúrfá air, agus tá mé cinnte go bhfuil níos mó oibre fós déanta ag lucht Fiontar ar seo, ach is aoibhinn liom an Ghaeilge a fheiscint ar na meáin shóisialta, mar theanga ag úsáideoirí ar nós mé féin agus mar theanga comhéadain ag na comhlachtaí ar leith. Tá go leor leor Gaeilge anois le feiscint ar Facebook, mar shampla, agus is é sin an comhéadan atá agamsa, so you know go dtagann Facebook chugam ar you know i nGaeilge agus tagann Windows chugam i nGaeilge freisin. Chuireas suas an tweet sin ó Chris Hadfield nuair a bhí sé ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis agus é ag dul thar ceann na hÉireann agus arís just chuir sé sin gliondar ar dhaoine, feiscint go raibh an Ghaeilge in úsáid ag daoine nárbh Gaeilgeoirí iad, nárbh Éireannaigh iad fiú ach go raibh sé, go rabhamar b'fhéidir ag síneadh amach na dteorainn nó ag síneadh amach an samhlaíocht a bhí againn i dtaobh cad lena mbaineann an Ghaeilge. agus dar ndóigh theastaigh uaim saghas nod a thabhairt do ainmníodh an scannán Arracht ar an liosta, ar an fadliosta le haghaidh scannáin iasachtacha le haghaidh na hOscars i mbliana arís sin an Ghaeilge ag dul isteach i gcomhthéacs nár rabhamar b'fhéidir ag súil leis nó go mbeadh daoine ansan in Los Angeles ag rá leo féin, ní raibh fhios agam go raibh a leithéid de rud agus an Ghaeilge ann agus nach bhfuil sé seo ar fheabhas ar fad. Agus ansan b'fhéidir then ag díriú ar dhomhan an cheoil you know bheinn ag éisteacht le ceol reggae ar nós Bréag ó Bhéal Feirste agus dream eile ó Bhéal Feirste ná ón grúpa rapcheol drongadóra nó gangster rap cosúil le Kneecap agus bhí mé just chun blúire beag de sin a sheinnt daoibh. Arís just chun chun go dtuigfidh sibh saghas an an spraoi a bhaineann leis an nGaeilge a fheiscint i gcomhthéacs neamhchoitianta. So léimfidh mé amach as san agus isteach in san liosta seo.

Fágfaidh mé ansan é, just chun blúire beag a thabhairt daoibh ach cad a bhí mé a rá ansan? Tá sé spraíúil i gcónaí nuair a fheiceann tú an Ghaeilge ag dul in áit nár raibh tú ag samhlú. So go bunúsach, thosaíos ag smaoineamh agus mé i mbun staidéir go mba mhaith liom go mbeadh go mba mhaith liom go mbeadh an Ghaeilge le clos, ins an ollscoil ina raibh mé. Cuirfidh mé siar anois go dtí an, stopann an scéal, go dtí an powerpoint. Táimid anseo. Yeah. Tá brón orm now, níl mé chomh tapaidh leis na, leis na cnaipí is a shamhlaigh mé go mbeinn. So, táimid. anseo agus roinnt ar aghaidh. So yeah. Cad a chuir ar an mbóthar seo mé? Eh, bhíos ag staidéar mar mar amhránaí clasaiceach in TU Dublin Conservatoire agus bhí béim an-láidir le cloisint eh, ó sna múinteoirí agus em, san earnáil sin, is dócha, nó in san seánra ceoil sin, béim an-láidir ar amhráin na hÉireann, foinn Moore ach go háirithe, bailéid cóirithe ag an gcumadóir Sasanach Benjamin Britten, bhí ceann an-cháiliúil aige de The Sally Gardens, agus bheadh comórtais, idir comórtais inmheánacha sa Conservatoire nó Feis Ceoil nó scrúduithe, sparánachtaí ar nós an Bernadette Greevy Bursary, go mbeadh béim á leagan ar amhráin Éireannacha nó cumadóirí Éireannacha agus ní raibh, ní hé, ní hé fiú nach raibh aon bhéim ar an nGaeilge ach ní raibh aon chur amach ag éinne ar cheol le Gaeilge, ní raibh aon eolas ag daoine an raibh a leithéid de rud ann agus amhráin go bhféadfá a chanadh mar chuid de chlár, mar chuid de chomórtas, you know. a tharla sé go raibh sé trí mheán na Gaeilge. An rud eile saghas a chuir isteach orm ar shlí ná dearcadh na mic léinn eile i dtaobh canadh i nGaeilge. So dá dá molfainn rud éigint, fiú claisceadal, tá cnuasach álainn amhrán istigh ansan a bheadh in oiriúint do dhuine b'fhéidir a bhí sa chéad bhliain ina gcuid staidéir ó thaobh an cheoil de agus seo dream a raibh taithí an-mhaith acu ar léimt ó theanga go teanga so mar a dúirt Emer ag an tús you know an-chuid taithí ag lucht amhránaíochta clasaiceach ar canadh i bhFraincís, i nGearmáinis, i Laidin, i Rúisis fiú, áit ina bhfuil aibítir difriúil gur gá duit dul i ngleic leo, ach leis an nGaeilge bhí, chonaic mé go raibh an bagáiste céanna ag teacht ann, an bagáiste seo maidir le ní maith liom agus tá sé ró-dheacair agus ní oibríonn sé agus you know go bunúsach na fallaí go bhfeicimid tógtha mórthimpeall ar chuile háit, bhí siad le feiceáil anseo. in, i gcomhthéacs ina raibh ilteangachas le feiscint agus bhuel, bhí díomá orm, cuirfidh mé, ní hé go raibh mé crosta ach bhí díomá orm. So nuair a chuaigh mé leis an máistreacht a dhéanamh, rud, dúradh liom ag an am go raibh sé seo thar a bheith neamhghnách, de ghnáth tagann tú chun céim, iarchéim sa taibhiú a dhéanamh mar go bhfuil ról i gceist agat nó mar go bhfuil tú ag iarraidh rud éigin a dhéanamh le do ghlór. Tháinig mise isteach an doras an chéad lá riamh ag rá you know, smaoineoidh mé ar cad a chanfaidh mé ar ball beag ach tá mé ag iarraidh an staidéar seo a dhéanamh maidir leis an nGaeilge agus amhránaíocht chlasaiceach ins an stíl san. Um, an féidir liom an aibítir, agus tá mé tar éis an aibítir fóinéiteach idirnáisiúnta a rá, agus ach is an aibítir idirnáisiúnta idirnáisiúnta foghraíochta atá ann, an féidir liom é sin a úsáid le sonrú go bhfuil an Ghaeilge chomh hinchanta céanna le haon amhrán eile, le haon teanga eile? Agus is é sin a chuir saghas i dtreo na máistreachta mé. bhí go leor leor ceisteanna le déanamh cinnte, an raibh mórán saothar sa domhan sa stíl chlasaiceach a bhí scríofa i nGaeilge, an bhfuil ábhar ann gur féidir liom a mholadh do dhaoine? So bhí agus ní raibh, sin an rud go bhfaca mé i mo chuid staidéir. I gcartlann an Contemporary Music Centre bhí tuairim is céad caoga saothar in iomlán le téacsanna Gaeilge acu. so amhráin do chóracha óga, amhráin do chóracha fásta dar ndóigh freisin, amhráin aonair, ciogail amhráin, cúpla opera, déarfaidh mé dornán de bhféidir trí nó cheithre opera liostáilte ins an gcartlann sin. As sin, agus tiocfaimid ar ais chuige seo ar ball, ach as sin ní raibh ach fiche amhrán luaite go dtabharfá art song orthu agus is é sin ceann de na seánraí is forleithne i gceol clasaiceach, sin seánra ina gcuirtear ceol, ina gcumtar ceol le téacs atá ann cheana féin, go minic ag tarraingt ó fhilíocht na tíre so. Sa Ghearmáin, cuir i gcás, le Lieder bheifeá ag breathnú ar shaothar Goethe, nó Heinrich Heine nó daoine ar nós, you know, iadsan, ag tarraingt ón saibhreas filíochta agus daoine ansan ar nós Schubert nó Schumann nó a leithéidí siúd nó Wolf ag cur ceoil leo. So, tá na céadta, céadta amhráin Lieder, mar shampla, sa Ghearmáin, nó le mélodies nó chansons sa bhFraincis, arís, na céadta acu, gan ach fiche againn in Éirinn. i nGaeilge as an liosta sin de saghas 150 saothar. So it's fíorbheagán. Fuaimníonn 150 ana mhór ach i ndáiríribh go hidirnáisiúnta tá sé beag bídeach. Liosta 10 n-opera idir shaothar nuachumtha agus agus caithfidh mé an bhean seo a mholadh but aistriúcháin le Máire Stafford ó mhórshaothar idirnáisiúnta léirithe ag Amharclann, tá mé tar éis Amharclann na Mainistreach a scríobh, ach is Amharclann na Taibhdheirce a bhí ann. agus arís tiocfaidh mé ar ais chuig an liosta sin bheadh idir Mozart agus Donizetti agus Puccini agus you know na mórainmneacha sin bhídís bhídís á gcanadh sin in i nGaillimh sna seachtóidí agus na haistriúcháin álainn álainne seo curtha ar fáil ag Máire Stafford agus iad fós ar fáil i gcartlanna na Taibhdheirce. Ba bhreá liom lá éigin go mbeadh saghas go mbeadh fuascailt ar na scripteanna san go bhféadfadh muid sin a thógaint amach agus a chur ar stáitse arís ach you know caithfidh tú rud éigin a fhágaint don todhchaí agus sin ceann de na rudaí ar an liosta agam don todhchaí. Um, so bhí ceisteanna agus cinntí sin an rud go bhfaca mé nuair a thosaíos ag tochailt isteach in san, in san obair seo canúint sa téacs. An aithnímid an chanúint nó an bhfuilimid chun iarracht lárchanúint a roghnú? Sa Ghearmáinis iarrfá Hochdeutsch, ní chanfá Lied le dialect, chanfá Hochdeutsch, so Hochgaeilge a bhíos á tabhairt air ach de réir mar a chuamar ar aghaidh, thuigeas. gur gá i ndáiríre, b'fhéidir, luí isteach leis an méid a bhí ar an scáileán nó luí isteach ar an méid a bhí sa scór cheana féin agus tabharfaidh mé roinnt samplaí de sin ar ball beag. Ach mar arís, mar a luaigh Emer ag an tosach, ceann des na rudaí, ceann de na céad rudaí a rith liom ná gan gan brath ar an mBéarla amháin mar theanga tagartha. T agus D na C, mar a bhíos ag rá san Iodáilis caithfidh tú like deireann tú tavola, ní dheireann tú tavola, you know cá gcuireann tú an T sin, tá sé taobh thiar de, you know taobh thiar de na fiacla thuas ag an mbarr, tá sé bog, níl. Tá sé ana-dheacair é sin a chur trasna sa Bhéarla. Bhí mé ag breathnú ar scór ina raibh Tá mé scríofa mar THAW, you know, mar shampla, you know, sneachta ag leá, tá. Tá sé sin róbhog. Nó dá mba rud, dá mba rud é go raibh Sasanach á léamh, seans go ndéarfaidís Thaw agus tá sé sin go hiomlán ar an taobh mícheart freisin. So bhí orm saghas, bhí orm an leagan amach a bhogadh ón mBéarla go háirithe le GH agus le DH agus tiocfaidh mé, spáinfidh mé na comharthaí ar ball beag ach ar shlí ná húsáid an Béarla, níl sé cabhrach, sin an chéad rud go ndúirt mé agus má bhreathnaíonn tú ar scór ar bith ina bhfuil, tugaim transliteration air, is an Béarla atá ann. nó tá siad ag samhlú go bhfuil Béarla agat. Le ceoltóirí clasaiceacha, úsáidimid an IPA i gcónaí. Tá mé chun léimt go dtí tá mé chun léimt go dtí sampla de seo le le aria a thagann ó cheann de operaí Wagner, just mar shoiléiriú daoibh ar seo. So, fanaigí soicind. So, seo é an aria Du bist der Lenz agus spáinfidh sé nó tabharfaidh sé léiriú dúinn an Mary!
Mary!
Anois leis an scáileán a roinnt. Du bist der Lenz. Siod é an cur amach a roghnaigh mise le haghaidh mo chuid saothair, mar fheicimid anseo, Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte, agus ansan féna bhun tá tá an IPA, Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte, and ina féna bhun sin arís, agus ceapaim go bhfuil sé seo ana-thábhachtach, ná aistriúchán focal ar fhocal. so go dtuig tá verlangte ná longed, so go dtuigeann tú, you know, em, dá mba rud é go raibh sé scríofa go fileata, b'fhéidir go you are the spring, em, and I long for it, go mbeidh, go bhféadfadh go mbeadh long fé bhun focal eile agus, eh, bhí si, bhí mise, a saghas, a rá caithfidh tú, caithfidh tú na focail a chur, em, in oiriúint don téacs atá ansan, fiú má bhreathnaíonn siad as ord sa Bhéarla, maith sibh. Déanfaidh mé iarracht. Ó, seo ann é, yeah. Als dein Blick zuerst mir erblühte, when your glance at first on me blossomed. Ní léann, you know, when your glance first fell on me, bhuel, ní thugann sé sin sonrú don duine nach bhfuil Gearmáinis acu gurb ionann erblühte, agus blossomed. So tá, sin an cur chuige ar bheartaíos go n-úsáidfinn agus mé ag obair ar shaothair eile. Agus actually I just táim anseo ag ag roinnt rudaí eile, déanfaidh mé an liosta a roinnt agus just dul tríd go han-tapaidh. Seo liosta go n-úsáidim agus mé ag labhairt le córacha agus cuirfidh mé seo lena bhun. Sure. Tá an ríomhaire an-mhall, tá brón orm a chairde, tiocfaidh sé chugainn. Ach tugann sé le fios go bhfuil an Ghearmáinis an-chabhrach agus muid ag déileáil leis an séimhiú agus go bhfuil go bhfuil an go bhfuil Hebrew an-úsáideach agus muid ag déileáil ach go háirithe leis an gh garbh a mbeadh níos níos forleithne is dócha i gcanúint na Mumhan ná áiteanna eile ach déanfaidh mé iarracht an bhfuil sé seo chun teacht tríd. Yeah tá sé seo againn anois. So.

san Iodáilis, caro, nó Ave, Ave Maria, más a fada agus an síneadh fada a mhíniú do dhaoine sin rud eile, but go scríobhfá é leis an siombail IPA ansan, agus fall, nó leis an bhFraincis, don, Italian, corre, you know, so sin, sin sampla an-mhaith de litir iomlán éagsúil a roghnú ó theanga, ó theanga éagsúil. Tuiscint ar an bh le v agus w agus míniú maidir le maidir le canúintí, cathain go n-úsáidtear ceann amháin thar ceann eile. So tá muid a déanamh rudaí ar nós an caol agus an leathan agus tá mé chun léimt ar aghaidh go dtí an GH anseo. So mo gharáiste mar shampla, rud éigin mar sin, an GH sin Sin é an siombail gur aithníos-sa don fhuaim sin, gh, an fhuaim atá i gceist agus shamhlaíos an ceann is goire dúinn ná an focal Ghospodi, Ghospodi sa Rúisis nó in Church Slavonic agus ní raibh mé in ann teacht ar aon áit eile i ndáiríribh, go bhféadfainn, ní raibh mé in ann teacht ar shampla ó theangacha eile go n-úsáidfeadh daoine leis an bhfocal san a chur trasna. So téann an liosta ar aghaidh, tá mé breá sásta an liosta seo a roinnt má tá spéis ag éinne agus gan dabht má tá ceisteanna ag daoine maidir le, nó má tá ceartú le déanamh, tá fáilte roimh na rudaí sin ar fad. Arís le T anso tá mé ag rá trom nó tú agus leis an T caol teaghlais nó venti, just go raibh sé níos éatroma ná an T, níos éatroma agus níos mó éagsúlachta idir an caol agus an leathan sa Ghaeilge ná mar atá le fáilt in aon chor sa Bhéarla, you know, gurb ionann TH sa Ghaeilge againne agus H an Sasanach so i mBéarla so is féidir tagairt a dhéanamh don Bhéarla ach arís just a bheith a bheith cúramach tarraingt ó theangacha eile nuair is féidir. Liosta fada diphthong agus triphthong ansan le cabhrú agus arís níl sé cuimsitheach, tá mé cinnte go bhfuil cinn sa bhreis ann ach thosaíos ansan ag iarraidh b'fhéidir samplaí a thabhairt do dhaoine len iad a chur ar an mbóthar. So, arís, just chun dúnfaidh mé an méid sin agus léimeoimid ar ais ag an IPA, oh no, ag an PowerPoint, tá brón orm. Um, So, leis na cinnithe sin, agus déanaim cinnithe ar bhonn, you know, ar bhonn uathúil agus mé ag breathnú ar, ar, ar shaothair éagsúla, em, so theastaigh uaim sampla a dh'fháilt agus an sampla a roghnaíos, bhíos ag labhairt le cara fé seo agus dúirt mé, roghnóimid, piocfaimid téacs Piocfaimid cumadóir agus déanfaimid plé, like oibreoimid tríd agus déanfaimid cur síos ar an obair san. So chuir mé coimisiún ar fáil do chumadóir, Colm Ó Foghlú, atá fé láthair, mar a tharlaíonn, ina ealaíontóir cónaithe sa scoil, in Scoil an Oideachais Ealaíon agus Luaile, libhse in DCU fé láthair. Roghnaíomar na téacsanna le Mícheál Mac Liammóir, bhí sé sin a bhí sé i gceist ag Colm é sin a dhéanamh cheana féin agus bhí sé ag breathnú ar an gcnuasach Bláth agus Taibhse, so choimisiúin mé an ciogal idir scáth agus solas uaidh siúd. Ag breathnú ar an téacs, tá mé just chun sampla amháin a thógaint uaidh seo le go bhfeicfeadh sibh na saghsanna cinnithe a bhí le tógaint. Bhreathnaíomar ar an téacs mar atá le feiscint tá súil agam, agaibh ansan. Léifidh mé amach é go han-tapaidh. Bhí tart orm agus fuair mé corn an fhíona gur ólas as agus tá uaigneas orm anois i ndiaidh an tsean-íota úd. Bhí goile agam agus fuair mé arán an tsaoil gur itheas de agus tá uaigneas orm anois i ndiaidh an tsean-ocrais úd. Bhí uaigneas orm agus fuair mé do bhéal gur phógas é agus níl uaigneas orm anois ach i ndiaidh an bháis. So, ceann des na cinnithe gur thógamar, mar shampla, ná i ndiaidh go mbeadh, seachas i ndiaidh nó i ndiaidh gur theastaigh uainn an uaim sin, an uaim láidir sin a bheith againn mar bhuille nó mar saghas folíne ansin, uaigneas orm anois i ndiaidh an tsean-íota úd gur thug sé momentum don chéad chuid eile den abairt. Ceann des na rudaí eile gur thugamar fé ndeara ná an tslí ina ndeireantar orm, agam, orm ins an chéad líne de gach véarsa. theastaigh uainn cloí is dócha le Cúige Mumhan ansan mar gur, you know, mar gur, go dtabharfadh sé sin agam seachas a'm dúinn. Sin saghas, sin an léamh a bhí againn ar an bhfilíocht, á léamh just á rá os ard agus á léamh agus éisteacht leis na fuaimeanna agus cár aithníomar pátrúin agus ar thug sé sin nod dúinne den méid a bhí le cloisteáil aige Micheál Mac Liammóir agus é i mbun agus é i mbun scríobh áiteanna eile sa chiogal just caithfidh mé Sohail go raibh gur bhraitheamar go raibh gá le oraibh seachas oraí, le oíche seachas í agus ceann amháin agus nílim chun an ceann seo a sheinnt but chúibh seachas chugaibh. an áit inar luigh sé, bhí an, saghas, bhí an nóta fada ciúin seo ag dul in éag, ag dul in éag, ag dul in éag agus dá mbeadh an G crua sin ina lár go dtabharfadh sé sin saghas sonc don, don, don chiúnas a bhí á chruthú ag an bpointe sin san amhrán. So, sin díreach le tabhairt le fios cad iad na saghsanna cinnithe eagarthóireachta a bhíonn á thógaint agam. Tá mé chun giota de seo a sheinnt, má oibríonn an nasc leabaithe seo, tá súil agam é. Siod é Colm ar an bpianó agus mé féin ag canadh. Déanfaidh mé b'fhéidir véarsa de seo just ar mhaithe le gan an-chuid ama a thógaint.

So bhí sé sin mar chuid den mháistreacht nuair a chuireas an chóip chrua isteach bhí bhí CD againn a bhí sé sábháilte againn mar MP3s freisin so umm. chuireas leagan ráite leis sin freisin so go bhféadfadh duine breathnú ar an scór leis an IPA leabaithe ansan, go bhféadfaidís éisteacht le duine ag rá na focail agus éisteacht le daoine ag canadh na focail freisin dá mba rud é gur theastaigh uathu an t-amhrán san a fhoghlaim. So is ag an bpointe seo gur chuireas an saghas modh oibre, an, yeah, an modh oibre a bhí agam, gur chuireas le chéile é agus tá sé sin in úsáid agam ó shin. Struchtúr an scóir anois mar atá agam ná bhí tart orm agus ansan cíonn tú é scríofa in IPA, bhí tart orm, I thirsted, agus fuair mé Corn an Fhíona gur ólas as agus ansan scríofa arís agus fuair mé Corn an Fhíona gur ólas as agus mar sin de agus aistriúchán faoina bhun sin. Breathnaíonn sé an-ghnóthach, but téann do shúile i dtaithí air, fé mar a thaispeáin mé leis, leis an sampla Du bist der Lenz. It's just, is nós atá ag amhránaithe clasaiceacha ar fud an domhain é, so ba chóir go mbeadh sé chomh héasca dúinn é a dhéanamh le teanga ar bith. Arís, cinntí eile gur thógas, mar sin, ná. Níl rialacha Níl rialacha daingean ann. Caithfear an ceol a leanúint nuair nuair is saothar you know atá cumtha you know fiche bliain ó shin, céad bliain ó shin, you know lean an ceol, éist leis an gceol, cad atá an ceol ag rá leat, an bhfuil an bhfuil an duine a chum é seo, an bhfuil siad ag iarraidh go mbeadh go mbeadh fuaim guta ag an deireadh, mar shampla ar nós i ndiaidh nó bhfuil siad ag iarraidh go mbeadh rud éigin crua agus do casadh, an bhfuil aithne agamsa mar mar mar saghas mar eagarthóir, an bhfuil aithne agam ar an ar an téacs nó ar an bhfile le gur féidir liom buille faoi thuairim a thógaint maidir leis an gcúlra atá acu siúd. Is féidir na nodanna seo ar fad a tharraingt isteach ar an scéal. úsáid an focal labhartha, mar a dúrtsa, cuirimse leagan ráite i bhfoirm MP3 ar fáil anois d'aon duine a thagann chugam leis an obair seo a dhéanamh ar agus agus tá cumadóirí ag teacht chugam go minic anois ag rá tá mé ag iarraidh an t-amhrán seo nó an dán seo nó an an urnaí seo a chur le ceol agus deinim an saghas an leagan amach seo an saghas an toolkit go n-úsáidim dóibh siúd. agus ansan le téacsanna réamhchaighdeáin an bhfuil cinntí litrithe le tógaint. Tá mé chun sampla a thógaint anso ón opera Eithne le Roibeárd Ó Duibhir a bhí á canadh don chéad uair le céad bliain in 2017 agus b'fhéidir go mbeidh deis againn éisteacht dó, but seo giota leis an gcló Gaelach, an cló buailte sin,

bhí sé, bhuel, ní dóigh liom an réamhchaighdeánach, an é sin an téarma atá uaim ach, you know, ní raibh cur amach agamsa ar roinnt den litriú a bhí in úsáid acu agus mar a fheiceann sibh anso, you know, thar é nach bhfuil beo laoch, comma, dar dual, now, tá sé sin cruinn ó thaobh an scóir de ach níl sé cabhrach don súil so bhíomar ag dul tríd ina dhiaidh le glanadh suas a dhéanamh air sin so an, you know, an leagan deireanach a bhí againn, ansin ná ceist nach crua le réiteach, thar é nach bhfuil beo, laoch dar dual an chóir ach Ceart, saorfhlaith na féile. So go raibh, go rabhamar, thógamar an cinneadh em go mbeadh eh Nua-Ghaeilge, nó litriú na Nua-Ghaeilge in úsáid againn eh le go mbeadh sé níos fusa don lucht féachana, an libretto a leanúint agus iad ag éisteacht eh leis an saothar. Tá mé ag coimeád súil ana-ghéar ar an am. Tá mé ag iarraidh cúig nóimeat a fhágaint ag an deireadh le ceisteanna a thógaint agus táimid ag druidim leis sin. So, cé a bhainfeadh leas as an obair seo? An t-amhránaí aonair. Bím ag obair mar chóitseálaí. Tá mé ag obair le cóitseálaí ó ón aimsir go raibh mé ag obair ar Eithne agus tá mé chun giota a thaispeáint ó Robin Tritschler a bhí sa phríomhpháirt teanórach ins an saothar sin agus dhéarfadh Robin é féin, tá sé ag maireachtaint as an tír le nach mór fiche bliain, is dócha, d'fhág sé go gairid i ndiaidh an Ardteist a dhéanamh chun staidéar thar lear agus ansan chun saothrú mar theanór. nach n-úsáideann sé an Ghaeilge. Bhí sé aige ar scoil, níl sé aige a thuilleadh. Theastaigh uaidh tosú ó bhonn agus dheineamar é sin ar an mbonn sin leis an IPA agus ceapaim féin go bhfuil sé ana-shoiléir agus seinnfidh mé píosa daoibhse. Córacha, mar a luaigh Emer ag an dtosach, tá ana-spéise in. ana-chuid spéise á léiriú ag córacha i Meiriceá i gceol Éireannach agus i nGaeilge ach freisin agus ar shlí tá sé seo níos trioblóidí, cuirfidh mé mar sin é, má thánn tú ag obair le cór in Éirinn agus tá Gaeilge ar a dtoil ag roinnt daoine agus nach bhfuil Gaeilge in aon chor ag daoine eile. Is féidir leis sin, bhuel, deacrachtaí a chruthú nach bhfuil go bhfuil duine ag, duine amháin ag rá bhuel dhéarfadh mo mhúinteoir ar scoil é seo agus duine eile ag rá sea ach ceapaim gur an rud sin atá ann, tá gá le, gá leis na cinnithe céanna a thógaint agus gá you know cur chuige amháin a bheith ann agus like ní gá go mbeadh mise anso i ngach uair ach you know I gcás córacha do mholfainn like lig do dhuine amháin an leagan a dhéanamh agus canfadh gach éinne an leagan sin you know just go mbeadh sibh ar fad literally ag canadh ón leathanach céanna. Em cumadóirí agus tá áthas orm é seo a d'fheiscint táimid ag spreagadh níos mó cumadóirí le cumadh em trí mheán na Gaeilge agus tá mé chun sampla amháin a thaispeáint daoibh de seo freisin. Em agus filí táimid ag iarraidh go mbeadh filí le Gaeilge, go mbeadh siad go mbeadh siad meallta i dtreo obair le cumadóirí lena gcuid saothair a chur níos faide ó dhoras ná mar atá sé cheana féin. Ceann de na rudaí a tháinig as an an tionscadal, Tionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge, ná go raibh an an cumadóir seo Ashkan Behzadi ón Iaráin, chuir seisean iarradh air siúd píosa a chumadh agus bhí sé lán-tsásta é sin a dhéanamh agus nuair a dhein sé é sin roghnaigh seisean téacsanna le Mícheál Ó hAirtnéide agus tá mé chun roinnt acu sin a thaispeáint. Seo ba an rud féin a chaithfeadh léimt anseo. Ceapaim go bhfuil mé ins mo áit cheart anois nó an bhfuilim le bheith ansin? Sin amhráin Ashkan Behzadi agus Tá sé chomh tógtha anois leis an bhfile sin agus lena chuid saothar eile go bhfuil sé chun ciogal amhrán, ciogal amhrán, dhá amhrán déag tá mé ag ceapadh, a chumadh. Is aoibhinn liomsa an ceann seo, Foighne Chrainn, agus tá, mar a fheiceann sibh anseo, tá taifead labhartha, tá sé seo ar fad ar fáil ag CMC.ie agus iad ar fad saor in aisce. Is féidir éisteacht leis an gceol, is féidir éisteacht leis an taifead labhartha agus is féidir an scór a íoslódáil. Tá mé chun giota de Foighne Chrainn a thaispeáint or a sheinnt daoibh anseo.

ba bhreá liom leanúint ar aghaidh leis sin ach tá mé a- tá mé tuisceanach go bhfuil an t-am nach mór istigh linn. So eh, sin an téacs a bhíonn Suzanne ag feitheamh leis i ndrár i Londain i Londain, i ndrár, sa dorchadas, agus an rud a bhí ag feitheamh leis ná scian, agus téann sé ar aghaidh níos drámatúla ná sin, ach is dócha, táimid, táimid tar éis smailc bheag, blaiseadh beag a thabhairt daoibh den, den saibhreas cumadóireachta atá ag tarlú anois. Tá mé ag obair le cumadóirí eile. le mórshaothar córach a chur ar fáil i mbliana táimid tar éis táimid tar éis cur leis an 20 amhrán ealaíne sin a bhí agam nuair a thosaíos ag déanamh an an taighde seo. Tá anois cnuasach de 50 amhrán ealaíne nua-chumtha ins an ar ar an suíomh sin cmc.ie agus ar fad ar fáil go saor in aisce. chun daoine a mhealladh chun amhráin Gaeilge a chanadh. Tá mé ag cloisint ó gach cearn den domhan, ón Astráil, ó Cheanada, ón tSín, daoine a bhfuil aithne acu ar na cumadóirí idirnáisiúnta seo, tá siad ag piocadh suas na hamhráin agus tá siad á gcanadh ins na tíortha san do lucht féachana arís ná raibh aon chur amach acu ar an nGaeilge agus amhránaithe á gcanadh ná raibh aon chur amach acu ar an nGaeilge. D'fhéadfainn, ar shlí, d'fhéadfainn leanúint orm ar feadh leathuair an chloig ach b'fhéidir go bhfuil i bhfad an iomarca ráite agam ag an bpointe seo agus seans go dtabharfaidh mé just an go dtabharfaidh mé an ardán ar ais chuig Emer agus Pádraig agus má tá ceisteanna agaibh caithigí liom é, déanfaidh mé mo dhícheall freastal oraibh.
Go raibh míle maith agat as sin a Bhríd. Tabharfaidh muid bualadh bos ar ball do Bhríd ach tá ceist agam anseo, is féidir libh bualadh bos beag buí a thabhairt tríd an bosca Reactions ach tabharfaidh muid bualadh bos ceart di ar ball. Tá ceist agam anseo duit a Bhríd ó Mháire Owens. Maidir le córacha sa tír, bíonn deacracht ag iarraidh gach éinne a chur ar aon tuairim agus mura bhfuil Gaeilge ag an stiúrthóir níl údarás eile ann. Tugann guta 'Á' agus daoine ón Tuaisceart, an Deisceart agus uile, bhfuil aon mholadh agat maidir lena leithéid sin?
Mholfainn don, bhuel, ar shlí, mholfainn an rud go ndéanfadh aon, ar aon stiúrthóir ceoil le haon teanga eile, caithfidh tú cinnithe a thógaint, mura bhfuil an t-eolas agatsa mar stiúrthóir ceoil faigh duine éigint amháin, téir go dtí, you know, téir go dtí Gaelchultúr nó téir go dtí Gael Linn nó téir chugamsa, you know, háit ar bith ach iarr ar dhuine éigin b'fhéidir nod a thabhairt duit. Um, tá sé anspéisiúil ach go háirithe you know, cuir i gcás go bhfuil tú ag canadh amhrán le téacs ó Sheán Ó Ríordáin ach go bhfuil tú i gcór lonnaithe i mBéal Feirste, táimse oscailte le you know, canúint Uladh. a chur ar sin ach just go mbeadh muid ar fad a' tarraingt le chéile so ceapaim go bhfuil sé cabhrach saghas leathuair an chloig a chaitheamh ag an tosach dul tríd na cinnithe sin mar a dúirt mé bíonn bíonn ort cinnithe áirithe eagarthóireacht a dhéanamh i gcónaí em tá a fhios agam like David Brophy d'oibrigh mé leis siúd go minic you know nuair a thosaíonn seisean ag obair le cór ar shaothar in san Rúisis téann sé tríd sin ag an tosach, foghlaimíonn sé aon rud nach bhfuil aige ar a chluas agus ansan déarfaidh sé, look, seod é an tslí go bhfuilimid chun cur faoi don taibhiú áirithe seo. Tá sé sin ag teastáil do theanga ar bith. So just tabhair an t-am dó ag an tosach, dein na cinnithe, dein taifead labhartha agus roinn é sin ar gach éinne. Sin an t-aon rud gur féidir liom a mholadh. Ok, go raibh maith agat. Cúpla moladh ansin. An-suimiúil a Bhríd agus maith thú agus a lán fós le déanamh ach tá tá muid ar fad ar an mbóthar ceart. Agus duine eile a rá an-suimiúil, tábhachtach agus úsáideach maith thú a Bhríd. Go raibh míle maith agat. Ceann eile Go raibh míle maith agat a Bhríd an-spéisiúil go deo. So, tá sé go deas na na tuairimí sin a fheiceáil ag teacht chugainn. Má tá aon cheist ag éinne eile, tá nóiméad nó dhó againn. Tá muid imithe thar an am go teicniúil ach má tá aon cheist eile, cuir an cheist isteach sa mbosca chat le do thoil.
B'fhéidir rud amháin go ndéarfainn, os rud é go bhfuil mé ag labhairt le le le mic léinn iarchéimnithe ach go háirithe, níor shamhlaíos ariamh nuair a thosaíos ar an obair seo in 2013, go mbeinn ag obair ar mhórthogra maoinithe ag an gComhairle Ealaíon. Cuireann sé gliondar orm go ndearna mé rud éigin saghas ag teacht as an ngrá a bhí agam don ábhar agus an spéis a bhí agam ann agus i ndáiríribh, laistigh de chúig bhliain, d'oscail an domhan seo agus thosaigh daoine ag cumadh le Gaeilge agus thosaíodar ag dul i ngleic leis na ceisteanna seo ar fad. So, cheapas go raibh mé ag scríobh tráchtas a shuíodh. ar sheilf agus nach léifeadh éinne ach you know an supervisor agus an extern ach ní mar sin a bhí sé so chuir sé sin gliondar orm. Agus is maith ann an obair sin ar an tionscadal, tá sé go hiontach an suíomh gréasáin a fheiceáil agus na hamhránaithe éagsúla, na filí éagsúla, na stiúrthóirí a bhí ag obair ar an tionscadal i gcomhar leat agus an Centre for. Contemporary Music Centre, a thug ardán agus spás poiblíochta díobh don tionscadal ar fad. Léiríonn sé go bhfuil tacaíocht ar fáil i dtionscal na hamhránaíochta clasaicí anseo in Éirinn. Yeah. Yeah. So, aon cheist? Mura bhfuil aon cheist ag éinne eile, ba mhaith liom a mholadh go lasfadh muid na maiceanna anois agus bualadh bos ceart breá Gaelach a thabhairt do Bhríd Ní Ghruagáin. Go raibh. míle maith agat. So las an maic agus tabhair bualadh bos ceart. Go raibh míle maith agat. Maith agat Bríd. Go raibh míle maith agat. Bhí go hiontach. Go raibh maith agat Bríd. Má tá tú sásta leis sin anois. Um, ba bhreá le Máire Owens an liosta IPA a fháil. B'fhéidir go bhfaighimid cuid de na cáipéisí sin uait a Bhríd. Bhíos chun é sin a rá, bhíos chun tá mo shonraí teagmhála agat a Éimear, so b'fhéidir má théann daoine i dteagmháil leatsa, is féidir é a scaipeadh.
An fógra a fuair sibh mar gheall ar an seimineár taighde seo, tá tá seoltaí ríomhphoist agus tá an Twitter agus cuntas ríomhphoist Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU, ar fáil.